Fáilte go dtí Cnuas Lae Eolaíochta SSM 1920. Is é seo an taifeadadh físeáin do Lá an Dara Ábhar. Is é an téama an lae seo ná An Fhoghlaim a Dhaingniú. Bhí orainn é a thaifead ar an gcaoi seo de bharr na srianta curtha in áit le cur i gcoinne an pandemic Covid-19. Bhí sé dodhéanta againn an ceardlann seo a thabhairt do mhúinteoirí sa tslí ina raibh sé ar dtús mar cheardlann beo. Cé gur le haghaidh idirghníomh beo i ngrúpaí a dearadh é den chéad uair, rinneamar ár seacht míle dícheall ár gceardlann a choimeád sa slí gur féidir le múinteoirí fós tairbhe a bhaint as a bheith ag plé ó chian lena bhfuil ann. Tá an sraith briste síos ina cheithre sheisiún. Is féidir féachaint orthu ina aonar, ach le haghaidh leanúnachas agus chun teacht leis an lá a bhí ann anuraidh, moltar go féachtar orthu de réir oird. Is iad sin. Seisiún 1, Forbairt Scileanna a Fhiosrú Seisiún 2, Pleanáil Seisiún 3, Scoláirí a Bhogadh chun Cinn agus Seisiún 4, Forbairt Coincheapanna a Fhiosrú. Téann an físeán ó thús go deireadh le haghaidh gach seisiún agus is féidir é a stop ag am ar bith chun dul siar air nó athbhreathnú a dhéanamh air. Tá ócáidí áirithe ann nuair a mholaimid an taifead a stopadh, le tabhairt faoin eispéireas foghlama agus ansin é a atosú arís. Cuirfear in iúl duit nuair is gá é sin a dhéanamh agus feicfidh tú na deilbhíní Stad agus Cas Air ar an sleamhnán. Is féidir le múinteoirí tabhairt faoin acmhainn seo ina aonar ach is cinnte go mbeadh roinnt de na gníomhaíochtaí níos saibhre dá mbeifeá ag obair go comhar le do chuid gcomhghleacaí, faoi mar a tharla le linn na ceardlainne. Agus é sin ar intinn againn, thug muid iarracht guth na múinteoirí a thabhairt chugat ón go leor suíomhanna cnuasaigh ar thug muid cuairt orthu ar fud na tíre anuraidh. Chun é sin a chur in iúl duit i rith na láithreoireacht, feicfidh tú sleamhnán cláir dubh, agus tabharfaidh sé sin blas éigin duit ar roinnt de na comhráite a tharla agus an t-aiseolas a fuaireadh ó mhúinteoirí. Sula dtosóimid, tá roinnt pointí tís a chomhairliú. Oscail an leabhrán a théann leis an bhfíseán seo. Faightear é le taobh an físeáin a bhfuil tú ag féachaint air ar an suíomh idirlín jct.ie. Is féidir féachaint air ar líne, nó é a íoslódáil, nó é a phriontáil ó www.jct.ie, Science CPD Workshops 2019, 2020. Má bhíonn spás ag teastáil le haghaidh nótaí garbh, mholfainn duit páipéar agus peann a choimeád le do thaobh ar do bhinse. Beidh peann aibíse bándearg agus glas uait chomh maith, má bhfuil sé sin agat, nó dhá pheann aibíse ar bith go bhfuil dhá dath dhifriúla iontu. Is féidir léitheoir cód QR a úsáid chun teacht ar ábhar i rith an lae nuair a chíonn tú cód QR ar an scáileán nó sa leabhrán, muna bhfuil ceann agat ar do ghuthán. B'fhéidir gur fiú ceann a íoslódáil anois, bíonn siad saor in aisce de ghnáth. Cuirimid tús anois le seisiún a trí, Scoláirí a Bhogadh chun Cinn. Is iad seo na intinní foghlama atá againn do na seisiúin go léir. tuiscint níos doimhne a bheith againn ar an bpróiseas trína ndeintear ár scoláirí a fhorbairt mar eolaithe, aird a bheith againn ar an luach a bhaineann leis an gcleachtas comhair inár Roinn. Iniúchfaimid gnéithe den chéad intinn foghlama trí na codanna difriúla de na modúil seo agus braithfidh tú an dara ceann agus tú ag tabhairt na rudaí a d'fhoghlaim tú ar ais chuig do Roinn. Smaoinigh conas a fhásann agus a forbraíonn scoláire a gcuid scileanna agus iad ag bogadh tríd ón gcéad bhliain go dtí an dara bhliain agus ar aghaidh leo go dtí an tríú bhliain. Le linn an cnuaslá, d'fhéach muid ar an gcaoi a bhféadfadh na scoláirí sin a gcuid scileanna taighde a fhorbairt le himeacht aimsire. Táimid chun éisteacht le scoláire faoina eispéiris le linn na chéad bhliana agus iad ag forbairt na scileanna sin agus éisteoimid freisin faoinar tharla go luath sa dara bhliain.

I'm using the bookmark our teachers gave us in first year to help me evaluate my sources.
Mar sin, le dul siar ar an méid a chualamid ón scoláire sin, táimid ag dul isteach sa rang seo le scoláire ag tús an dara bhliain. Rinne siad beagán taighde sa chéad bhliain agus d'fhoghlaim siad conas achoimre a dhéanamh ar na príomhphointí in alt ina chuid focla féinig. Rinne siad beagán freisin ar foinsí a mheas, agus nuair a bhí siad ag léamh trí foinsí éagsúla, rinne siad beagán plé ar an gcineál struchtúir a d'fhéadfaí a chur ar thuairisc taighde. Mar sin, i mí Meán Fhómhair sa dara bhliain, rinne siad taighde ar an tslí go dtéann roghanna stíl maireachtála i bhfeidhm ar shláinte an duine. Le linn an Cnuaslá, d'fhéach múinteoirí ar mhír oibre ó scoláire sa rang seo. Dár ndóigh, níl cead againn an píosa oibre a roinnt le múinteoirí ar líne. Ní raibh de chead againn ach an píosa oibre a úsáid le linn an Chnuaslá. Is mian linn, áfach, an foghlaim saibhir a thit amach sna seomraí ceardlann a roinnt leat anois. Chuige sin, tosóidh mé ag cur síos ar an bpíosa oibre é féin. So, sa phíosa oibre, fiosraíodh na tairbhí a théann le aclaíocht. Bhí sé scríofa i bparagraif agus leagtha amach le fotheidil. Thug an scoláire a conclúid féinig agus d'aithin sé go raibh an taighde aontaobhach. Tugadh tagairtí ina mheasc, blaganna, an Daily Mail, téacsleabhair agus an Roinn Sláinte. Rinneadh trácht áirithe ar iontaofacht na dtagairtí a tugadh. Iarradh ansin ar mhúinteoirí na láidreachtaí sa phíosa oibre a aithint. Seo blaiseadh beag den méid a bhí le rá acu faoin obair. Bhí sé scríofa go maith. Bhí sé leagtha amach go maith. Baineadh úsáid iontach as fotheidil. Tugadh tagairtí. Agus rinneadh meastachán ar na tagairtí sin. Stop anois ar feadh nóiméad agus smaoinigh cad a bheifeá féin ag cuardach i bpíosa oibre taighde. Cén áit ar féidir linn dul le haghaidh treoracha ar cad ba chóir a bheith san áireamh i bpíosa taighde? Bhuel tá póstaeir againn atá bunaithe ar na gnéithe cáilíochta le haghaidh imscrúdú maith. Sa chnuaslá, d'ísrigh múinteoirí taobh na láimhe deise den phóstaer, ina bhfeicimid na gnéithe a théann le himscrúdú maith den chineál eolaíocht sa todhchaí, D'fhéach múinteoirí ar an bpíosa oibre arís ach an uair seo bhí fócas ar leith acu. Bhí fócas na múinteoirí bunaithe ar ghné amháin ó imscrúdú, cumarsáid agus eolas agus tuiscint.

Seo blaiseadh beag ar an méid a mhol múinteoirí le linn an lae. Chreid múinteoirí go bhféadfaí feabhas a chur ar an bpíosa oibre ach na foinsí a mheas go hiomlán. B'fhéidir trí gach cuid den acrainm CEARD a úsáid. Chreid múinteoirí eile go mbeadh tairbhe tagairtí níos cothroime a úsáid agus mhol siad freisin gur chóir go mbeadh dhá thaobh leis an cheist a cuireadh ag an tús. Ag an deireadh, mheas múinteoirí gur chóir go mbeadh sonraí ón bpíosa tagartha mar thaca taobh thiar de thuairimí agus de conclúid an scoláire. Chomh maith le haiseolas a thabhairt do scoláirí, mhol múinteoirí úsáid a bhaint as idirghabhálacha, eispéiris seomra ranga a thabhairt, Chabhródh eiseamláirí freisin le haghaidh scileanna taighde scoláirí a fhorbairt. Mar a fheiceann tú, tá a lán aiseolas anseo. Tá a lán le feabhsú. D'aithin múinteoirí dá gcloisfeadh scoláirí é sin ar fad in aon iarraidh amháin go mbeadh sé an iomarca dóibh. Mhothaigh múinteoirí gur fiú aiseolas spriocdhírithe a thabhairt a bhí sonrach agus inghníomhaithe ag an scoláire. Seo an méid atá le rá ag taighdeoir amháin faoi tacú le scoláire, Léigh amach an sliocht tú féin! De réir mar a bhog muid chun cinn, ní mór radharc súl an scoláire a chur faoi chaibidil, agus cén fáth go bhfuil sé tábhachtach é sin a dhéanamh? Ní mór cíoradh a dhéanamh ar an tionchar a bhíonn ag aiseolas ar scoláirí, Roinnt acu, ní bheidh fhios acu cén áit le dul ina dhiaidh. B'fhéidir go sílfeadh daoine eile go raibh na spriocanna ródeacair le baint amach, iarracht rómhór agus éirí as, céimeanna beaga atá uathu. D'fhéadfadh frustrachas iomlán teacht ar dhaoine eile agus iad gan a bheith sásta glacadh le haon chomhairle ná tacaíocht. Daoine eile, seans go mbeidh níos mó ceisteanna le cur le soiléiriú a fháil. Agus b'fhéidir gurb é seo an rud atá ag teastáil ó scoláirí áirithe le go mbuailfeadh splanc tuisceana iad faoin rud a caithfidh siad a dhéanamh le feabhsú. Cabhróidh roinnt scoláirí lena chéile agus iad ag bhogadh chun cinn agus beidh an scoláire ag a rithfidh chun tosaigh leis an aiseolas agus nach stopfadh leis an am a ghlacadh le athmhachnamh dó féin cad é go díreach a caithfidh sé a dhéanamh leis Bíonn gach scoláire difriúil, agus tá roinnt díobh ann ina bhfuil dúshlán mór ag baint le tacaíocht a fháil ar a lán cúiseanna difriúla. I ndiaidh féachaint tríd oibre go léir na scoláirí, agus na obair ó na scoláirí difriúla a chur i gcomparáid le feiceáil cén áit a raibh siad ag streachailt nó a raibh ceisteanna acu, D'aithin an mhúinteoir sa chás seo go raibh deacrachtaí ag mórchuid na scoláirí le tagairtí agus le foinsí a mheas. Mar sin, shocraigh sí ar roinnt eispéirisí rang a phleanáil ina mbeadh deis ag scoláirí meastóireacht a dhéanamh ar fhoinsí agus roinnt ama a chaitheamh ag foghlaim conas tagairtí a dhéanamh. Rinne siad na critéir ratha a comhchruthú agus is féidir leat iad a fheiceáil anseo. Níos deireanaí sa bhliain, bhí a lán ar an nuacht faoin féidearthacht go dtabharfaí isteach clár vacsaíne éigeantach do pháistí, agus bhí na scoláirí ag teacht isteach sa seomra ag ceistiú den mhúinteoir faoi seo ar fad, agus an cóir do vacsaíniú éigeantach a bheith ann nó nár chóir. Mar sin, shocraigh sí iarraidh ar na scoláirí taighde a dhéanamh le feiceáil ar chóir do vacsaíniú a bheith éigeantach, agus cuireadh i gcuimhne dóibh athbhreithniú a dhéanamh ar na gcritéir ratha maidir le meastóireacht agus le tagairtí a úsáid sula ndéanfadh siad an taighde. Mar sin, ag an bpointe seo sa chnuaslá, d'fhéach na múinteoirí ar an obair a thug duine de na scoláirí isteach. Ba obair scoláire difriúil é seo ón rang céanna. Léigh na múinteoirí an obair, d'fhéach siad ar na critéir ratha, agus pléigh siad cén chaoi a mbogfá an scoláire seo chun cinn. Dar ndóigh, níl cead againn an píosa oibre a roinnt ar líne le mhúinteoirí, ach triailfidh mé cur síos ar an bpíosa oibre seo. D'fhiosraigh an píosa oibre seo an cóir do vacsaíní a bheith éigeantach nó nár chóir. Liostaigh an scoláire an tagairt agus tugadh trácht ar an iontaofacht agus faoi sin thug sé achoimre ar an méid a fuair sé ina chuid focla féinig. Thug an scoláirí tagairtí ar son agus in aghaidh vacsaíní éigeantacht, ina measc bhí suíomh idirlíon Feidhmeanna na Seirbhíse Sláinte agus ceann eile ón Astráil. Thug an scoláire conclúid trí abairt ag lua gur fearr leo vacsaíní éigeantacht a bheith ann. Seo blaiseadh beag den méid a mheas na mhúinteoirí a bhí ann a bhogfadh cuid oibre na scoláire seo chun cinn, Ba chóir don scoláire na critéir ratha a úsáid go cúramach agus gan dearúd a dhéanamh ar na scileanna a d'fhoghlaim siad níos luaithe. Ba chóir dóibh an méid a d'fhoghlaim siad agus a rinne siad go maith i dtascanna roimhe seo a chur san áireamh agus leanúint orthu ag cur isteach na gnéithe maithe sin den fhiosrúchán taighde. Meastachán iomlán a dhéanamh ar iontaofacht na dtagairtí ag úsáid an acrainm Cards. An bhfuil aon rud eile a mholfá? Cad iad na moltaí a rinne tusa tú féin le cabhrú scoláirí a bhogadh chun cinn? Tóg nóiméad le smaoineamh agus roinnt nótaí a scríobh síos. Is é an rud a dhéanann measúnú foirmitheach ná go mbíonn deiseanna ag an scoláire an feidhmiú a athchruthú ionas gur fearr a bhainfidh siad an sprioc sin amach. I gcóras measúnú foirmitheach, is é an rud is tábhachtaí ná an t-aiseolas a dhíriú i dtreo spriocanna fadtéarmacha. Faoi mar a léirítear sa sliocht seo, tá idir aiseolas agus eolas chun cinn mar chuid den mheasúnú foirmitheach agus bíonn na spriocanna fadtéarmacha i gcónaí ar intinn ag an múinteoir. Tabhair faoi deara do, ní chiallaíonn athchruthú anseo athdhreachtú. Mar shampla, níor iarr an mhúinteoir ar na scoláirí an mír a athscríobh, ach thug siad deis do scoláirí foghlaim nua a chur i bhfeidhm an chéad uair eile a thug siad faoin taighde. Baineann aiseolas le spriocanna, ach i ndáiríre cad é an sprioc atá againn? Is é an sprioc atá againn scoláirí a fhorbairt mar eolaithe. Conas a bheidh fhios againn go bhfuil ag éirí linn an sprioc sin a bhaint amach? Is minic a smaoineoimid gur rud é aiseolas a thugtar do scoláirí chun iad a bhogadh chun cinn san am i láthair. Ach cad é faoin aiseolas a fhaigheann muidne ó scoláirí? Taispeánann na saighdeanna anseo go mb'fhéidir go gcaithfimid imeacht ón plean tosaigh a bhí againn bunaithe ar an aiseolas a fhaighimid ónár gcuid scoláirí. Tóg nóiméad chun smaoineamh ar na ceisteanna seo, Conas a d'oibrigh do phleananna amach? An raibh siad bunaithe ar aiseolais? Cad é a d'fhoghlaim tú ó thaithí do scoláirí agus iad ag dul i ngleic leis na MRBanna? Ar chuir eispéireas do scoláirí bonn eolais faoi do phlean? Beidh ár dturas difiriúil gach bliain ag brath ar na scoláirí a bhíonn ina suí romhainn. Stop anois ar feadh nóiméid agus is féidir leat roinnt nótaí a bhreacadh síos ar leathanach 34 agus ansin cuir ar siúl arís é nuair a bhfuil tú réidh. Go raibh maith agat as páirt a ghlacadh sa seisiún seo. B'fhiú leat labhairt le do chomhghleacaí a d'fhreastail ar an lá seo an mbliain seo caite chun tógáil leis an bhfoghlaim a rinne tú inniu. Muna miste leat, is féidir leat dul anois ar aghaidh chuig seisiún 4, Forbairt Coincheapanna a Fhiosrú. Is iad seo ár sonraí teagmhála agus dar ndóigh ár handle Twitter.